Unu desinnu de leze pro fàchere diventare sa biblioteca Satta dae cussòrtziu a fundatzione, pro dare una prospetiva a su benidore de s'istitutzione, Sa norma l'an isplicada custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia pro s'imprenta fata in s'auditòrium de sa Biblioteca. Presentes Giuseppe Dessena, assessore regionale a sa cultura, Sebastian Cocco, vicesìndicu de Nùgoro, Costantino Tidu, amministradore istraordinàriu de sa provìncia, Roberto Deriu, cussizeri regionale de su PD, Paolo Piquereddu, commissàriu istraordinàriu de su cussòrtziu Satta e Giuseppe Pirisi, presidente de s'ISRE. A pustis de unu caminu longu e de unas cantas cuntierras intre Comune e Regione est arribbau unu desinu de leze chi fachet naschire sa Fundatzione Satta, ube Regione, Comune de Nùgoro e Provìncia ch'an a tramudare sos benes chi pertocan sa biblioteca chi possedin. Su cussòrtziu fit in crisi finantziària e gestionale dae medas annos, cumintzende dae cando ch'an cantzellau sas comunidades montanas chi fin in intro cando l'an costituiu. A pustis de totu sas dificultades como si pòmpiat dae innantis e su disinu de leze, ammaniau chin s'azudu de Giunta e Cussizu Regionale, Comune e Provìncia de Nùgoro, diat dèpere èssere a tretu de assicurare unu benidore de profetu a custa istitutzione chi est semper istada de primore in sa vida culturale de su territòriu. Est Andrea Murgia, barantasès annos, funtzionàriu de sa Commissione Europea su candidau de Autodeterminatzione a presidente de sa Regione. L'ana dau a ischire a manera ufitziale custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia pro s'imprenta in Cussizu regionale sos rapresentantes de sas oto siglas chi fachen parte de su movimentu: Rossomori, Sardigna Natzione, Irs, Liberu, Sardegna Possibile, Gentes e Radicales Sardos. Sa candidadura de Andrea Murgia est frutu de unu traballu cumplessu, de unu percursu cumpartiu dae totu sas fortzas riunias in autodeterminatzione, at nau Emilio Usula, cussizeri regionale de sos Rossomori. Est unu sinzale de isperàntzia pro mandare a dae innantis su progetu de emancipatzione de sa Sardigna. Su presidente de su Movimentu, Fabrizio Palazzari, at sutalineau chi Autodeterminatzione torrat a partire a pustis de sas eletziones polìticas. Su nostru est unu movimentu apertu, Su candidau nostru, a diferèntzia de sos de sas àteras coalitziones, chi sun inditaos dae Roma e Milano, l'amus isseperadu in Tramatza. Murgia at acrariu sa positzione polìtica de su movimentu. No amus a pompiare a dereta, at nau, in passau deo so istau acurtzu a su centru-sinistra ma cussa borta puru chin una proposta totu sarda e non picu in perunu cussideru cale si siat ipòtesi de acordu chin su PDS de Maninchedda. At cubau a su fiscu balanzos pro seschentos chimbanta miza euro e no at versau iva pro duchenta miza euro in sas annualidades duas miza e bindighi duas miza e seichi. Ma sos finantzieris de su cumandu provinciale de Nùgoro l'ant cassau

Sos finantzieris de su Nùcleu de Politzia Econòmicu-Finantziària de Nùgoro ant fatu un'atividade cumplessa pro cumprèndere sa positzione fiscale de su professionista, cassende sas umìtias decrarassiones de sos rèdditos e protzedinde a su recùperu de un'imponìbile de prus de seschentoschimbanta miza euro, violatziones de IVA e contributivas pro belle duchenta miza euro. In sa chida ube si festat a Santu Frantziscu de Assisi, unu santu chi si podet definire ecologista, chi pro primu at faveddau de su rispetu de su creau, de s'ambiente e de sos animales, S'Ente Natzionale Protetzione Animales at promòviu in totu Itàlia sas dies natzionales de sos animales, unas cantas manifestatziones pro informare sos tzitadinos supra sa netzessidade de amparare e curare sos animales. Sa campagna est acumpanzada dae custas paràgulas, Guàrdati intorno, gli animali sono sempre accanto a te. Fintzas sa setzione Enpa provinciale de Nùgoro, presìdia dae Maria Paola Boneddu, At aderiu e eris at ammaniau unu programma dedicau a manera particulare a sos canes, chin su patrociniu de su Comune de Nùgoro. In Giardinettos an fatu unas cantas esibitziones e sun istaos medas sos nugoresos, mannos e minores, acudios. A borta 'e die an fatu sa mustra canina dedicada a sos canes de ratza e a sos meticcios chin d'una giuria cualificada. Sos ospites de onore fin sos canes de su nùcleu cinòfilu de s'Iscuadrone Carabineres de Sardigna de sa base de Abbasanta. In d-una sotziedade sempes prus difìtzile, ube s'Istadu non resessit a garantire servìtzios sotziales adeguaos a sas famìllias, ube sas dificultades econòmicas sunu sempes prus pesantes, a su mancu dae trint'annos, sos jajos in Itàlia sunu una forma de sistema sotziale ca dan una manu de azuda a sos fizos chin sos nepodes, educàndelos, fachende de tataja e alloddiàndelos puru. Eris in Nùgoro sos jajos ant festau su duos de Santu Gabine, die chi sa Crèsia catòlica at dedicau a sos ànzelos de sa guàrdia e duncas die dedicada a totu sos jajos. Custa die 'e nota l'ant isseperada pròpriu pro inditare chi sos jajos sunu che a sos ànzelos de sa guàrdia, pro fizos e nepodes. Sa festa de eris l'at ammaniada su sòtziu pro sos diritos de sos antzianos, presèdiu dae Giovannino Ortu. Sos jajos nugoresos si sun addobiaos in sa residèntzia rurale Ermosuras, in su caminu andande a Orgòsolo. Est istada una die de ispàssiu e de allegria, chin su pranzu, a borta 'e die sos ballos e sos cantos, ma peri de impinnu chin d'unu cunvegnu mèdicu fatu a manzanu. In Sardigna puru est sa burocratzia una de sas primas cajones chi tropedit s'isvilupu de sas impresas minores e mèdias. Pro aviare un'autoficina bi cheren otantanove adempimentos in trinta entes pùblicos diversos e unu gastu de belle dechenovemiza euro. Pro apèrrere unu tzilleri bi cheren setantunu adempimentos in bintises entes chin d'unu gastu de belle bindichimiza euro. Custos datos essint a campu de una chirca ammaniada dae s'Osservatoriu Natzionale CNA supra sa burocratzia, una pelea pro nèche de pràticas de compilare e de gastos, salude, securesa in su traballu, tassa pro sas insegnas, pro torrare a nobu sos locales e pro assùmere personale, Una sangrada de dinare e de tempus pèrdiu chi benit mancu a s'atividade de su traballu. A dispetu de sas diferèntzias dae unu comune a s'àteru, totu sas atividades sunu tropedias de unu mare de burocratzia chi fachet pèrdere tempus e dinare, nana Pierpaolo Piras e Francesco Porcu, presidente e segretàriu regionale de sa CNA Sardigna. Est cosa 'e non crèdere chi sa pùblica amministratzione pedata otantases adempimentos a chie cheret apèrrere un'atividade de autoficina, E dae medas annos sa CNA Sardigna pedit chi si facat una simplificatzione pro mezorare sa vida de sas impresas sardas. Dae oto meses su càrcere de Badu 'e Carros est chentza garante de sos detenutos, mancat dae frevàriu, a pustis de s'acabu de sa pròroga a s'ingàrrigu dau a Gianfranco Oppo. De sa chistione custu manzanu nd'at faeddadu sa Commissione Consiliare Sirvìtzios Sociales de su Comune de Nùgoro, presèdia dae su cussizeri Graziano Siotto e de sa cale fachene parte Mara Sanna, Salvatore Sulas, Nicola Porcu, Viviana Brau e Claudia Camarda. In una nota imbiada a su sìndicu Andrea Soddu, chi depiat fàghere sa nòmina intesa sa Cunferèntzia de sos Capugrupu, e duncas sos cussizeris sutalìnean chi sa neche de custu ritardu est sa sua, a su mancu pompiende sos atos, Sa Commissione Sirvìtzios Sociales pedit deretu sas rispostas chi non lis ana dadu in s'interi de sa Commissione, ca su sìndicu fit convocadu ma non s'est presentadu. Sa Commissione faveddat oramai de ritardos chi non si podent prus bajulare. Sa figura de su Garante, difatis, est de importu mannu pro sa tutela de sas pessones privadas de sa libertade personale chi s'acatana in sa domo circondariale Nugoresa. Sa Commissione Sanidade e Políticas Sociales de su Cussìgiu Regionale, custu manzanu, at aprovadu su testu unificau in matèria de jogu de azardu patològicu, in sas dies imbenientes como an a aviare sas auditziones. Su testu nobu de sa norma l'at elaboradu sa cussìgera regionale de su PD Daniela Forma, chi in s'ùrtima sètia de sos traballos at àpiu s'ingàrrigu de propònnere a sa Commissione unu testu unificadu, chi aeret fatu sa sìntesi de sas tres propostas de leze depositadas, sa proposta de leze chimbichentos batordighi, prima firmatària pròpriu sa cussizera Forma, sas propostas de leze nùmeru chimbantases, primu firmatàriu su cussizeri Francesco Agus, e sa nùmeru duchentos otanta, primu firmatàriu Salvatore Demontis. Oje, chin s'approvatzione de su testu unificadu, iscrivet in una nota Daniela Forma, amus fatu unu passu a dae innantis importante pro s'esame de unu provedimentu chi medas fini isetende, in gradu de cualificare s'atzione legislativa nostra ca punnat a dare rispostas a s'ispartinamentu de su jocu de azardu e a sas patologias e a sos problemas ligados, chi meressene unu contipizu particulare. Su testu unificadu chi est partiu in chimbe partes, sighit sa cussizera Forma, dat cara mescamente a sas cumpetèntzias in matèria de sa Regione Sardigna, de sos Comunes, chentza si ch'irmenticare de s'istitutzione iscolàstica e de sos assòtzios. Fini setantatres sos pilotas bènnios dae totu sa Sardigna chi ant picadu parte a su 'e sete Memorial Stefano Soddu, dedicadu a un'amantiosu de motociclismu e de motocross, mortu a dolu mannu, prima 'e su tempus. Sa manifestatzione l'ant organizada e promòvia sa muzere Vincenza, su fizu Daniele, sos frades Michele e Paolo de su Moto Club Tres Esse. Dumìnica, in sa pista ammaniada in su tretu in dae in antis de su càrcere de Badu e Carros, ant garegiau sos pilotas de sas categorias Mini Chimbanta, Mini Sessanta e Otanta Chimbe, sa categoria Flat Track ispecialidade in pista ovale, Motocross de categoria A, categoria B, categoria Quad. e non podiant mancare sas motos de època e sos pilotas prus fortes chi ant fatu s'istòria de su motocross. Una die dedicada a sa moto, chi at bidu su ziru de onore in ammentu de Stefano, fatu dae totu sas motos chi ant partecipau e apertu dae su fizu Daniele sichiu dae sos àteros pitzinnos. Sinzale chi s'ammentu de Stefano, a pustis de set'annos, est semper prus forte. A sa Giunta regionale de centru-sinistra non nde andat bene mancu una, e azomai b'at de la lastimare pro totu sas vortas chi at chircao, chentza bi resissire, de apèrrere una vertèntzia chin su Guvernu natzionale pro chircare de minimare su prelievu fortzosu introduiu chin sos acantonamentos de bilànciu, Una trampa inventada dae s'Istadu pro non versare sas cuotas erariales chi li depet a sa Sardigna, cunforma a s'artìculu oto de s'Istatutu. E su ministru Di Maju puru est istau firmu, non si nde faveddat. A lu sutalineare ind una nota est Attilio Dedoni, capu grupu de sos Riformadores in Cussìzu regionale. Si mancu chin su guvernu amicu de centrusinistra, fini resissios a nde benner bintores, menzus det èsser chin d'unu guvernu inimicu, sichit Dedoni, Sa veridade est chi su presidente Pigliaru e s'assessore Paci non cheren ammitere su chi nois semus nande oramai de chimb'annos, est issoro sa neche de sos acantonamentos, ca an firmao s'acordu propostu in su duamizaebatordichi dae su ministru de tando Carlo Padoan e ca an ritirao sos ricursos presentaos dae sa Giunta de centrudestra pro àere su reconnoschimentu de sas cuotas erariales. Una manovra finantziària de oto miliardos e duchentos miliones de euro chi pessat a sas famìllias, progetat s'isvilupu pro dare traballu, annuddat su dèpidu dechennale de sa sanidade, amparat sos prus dèbiles e chin su REIS, investit in sos entes locales, fintzas pro torrare a pònnere in motu sos zassos internos e gherrare contra s'ispopulamentu. Totu custu mantenende sas tassas prus bassas de Itàlia. Custu su zudìssiu de sa Giunta a sa Finantziària, ispricada custu manzanu dae su presidente Pigliaru e dae s'assessore a sa programmatzione Raffaele Paci in s'ìnteri de una cunferèntzia pro s'imprenta. Prus gastos pro istrutzione e sanidade. 276 miliones de euro pro sas polìticas sociales chi ponent sa Sardigna intre sas primas de Itàlia. Unu documentu chi cunfirmat su rèdditu de inclusione sociale chin barantachimbe miliones, sos cantieris Lavoras chin chimbanta miliones. Sun seschentos sos miliones pro su fundu ùnicu destinadu a sos entes locales, Setanta sos milliones pro sa programatzione territoriale, chimbanta pro sos comunes in dificultade finantziàrias e chimbe pro sas provìncias e sa tzitade metropolitana. In sa sanidade an impinnadu tres vìrgola duos miliardos de euro, a sos cales s'annanghen sos trechentosetanta milliones chi, in prus a sos chi an postu in assentamentu de bilànciu, an a permìtere a sa Giunta de arribbare a s'aparisamentu. In su Cussizu Comunale de Nùgoro sichit sa cuntierra intre maggioràntzia e opositzione, una purfià polìtica chi a un'ala biet sa coalitzione de su sìndigu Soddu chircande de ch'acabare sa consiliadura, mancari chin sos nùmeros a resesti, ch'est a pustis chi si ch'est andau su Partiu Sardu de Atzione e s'opositzione chi pedit sas dimissiones de su sìndicu e de andare a botare cantu prima. Eris in Cussizu Comunale b'at àpiu una verta istitutzionale chi at postu a un'ala sa chistione de sos echilìbrios de bilànciu. S'opositzione at botau contra a s'intrada de Madalena Roich in Cussizu a su postu de sa cussizere Eleonora Angheleddu nominada assessora a sas atividades produtivas. Ma sa votatzione de sa delibera est acabada pari e pata e duncas sa surroga l'an a tranzire a sa seti imbeniente. Sa detzisione de s'opositzione at fatu nechidare su sìndigu Soddu chi in d'una nota at sutalineau chi eris, in s'interi de su Cussizu Comunale de Nùgoro, b'at àpiu un'assàchiu a sas règulas democràticas chin s'opositzione chi at botau contra a una prassi semper sichia in Cussizu Comunale. Pro su chi pertocat a su votu contràriu, s'opositzione iscrivet chi eris ant mandadu a dae innantis chin responsabilidade su ruolu issoro de cussizzeris eletos, esertzitande su diritu de votu a una delìbera. Onorare sa memòria de su mastru de su folclore Bobore Nuvoli e sutalineare su primadu de Nùgoro in sa coralidade traditzionale, ma premiare puru sos coros chi si distinghen pro sa capatzidade de interpretare sa traditzione musicale sarda annoandela chentza si ch'irmenticare de su passadu. Fin custas sas punnas de sa manifestatzione a manu tenta, fata sàpadu in su Teatru Eliseo de Nùgoro, chi at bidu ses tres editziones de su cuncursu corale Nuoro, Patria dei Cori, e sa 'e bator editziones de su Memorial Bobore Nuvoli. Sa manifestatzione l'at promòvia su Sòtziu Culturale Bobore Nuvoli, chin su Sòtziu de Ballu Sos Canàrios de Bobore Nuvoli, chin sa diretzione artìstica de Etta Nuvoli e de su mastru Giampaolo Caldino. Unu sero dedicau a sa mùsica corale e a sos ballos traditzionales in dennantis de su pùblicu de sas ocasiones de primore, totu presentau dae Giuliano Marongiu. In acabu sa giuria, presèdia dae su mastru Sandro Pisanu, at premiau pro sas fèminas sa Corale de Siurgus Donigala e pro sos òmines su Coro de Sant'Austinu de Alà. Su Coro Femminile 'e Bendas, diretu dae su mastru Caldino chi at cantau su branu Fèmina, su Coro Su Nugoresu, sa Corale Priamo Gallisai e su grupu folk Tzitade de Biddexidru an ispassiau su pùblicu chin sas esibitziones issoro. Est s'ergàstulu, sa pena chi at pediu su pùblicu ministeru Andrea Vacca in acabu de sa recuisitòria pro Alberto Cubeddu, bintiduos annos de Otieri, acusadu de sos omicìdios de Gianluca Monni decheott'annos de Orune e de Stefano Masala, bintinove annos de Nule e mortos s'oto de maju de su duamiza e bìndichi. In sa recuisitòria su pùblicu ministeru at faveddau de sos fatos capitaos mentovande cada particulare e at faveddau peri de sas provas a gàrrigu de Cubeddu. Pro sos duos delitos est zai istau cundennau a bint'annos de galera Paolo Enrico Pinna, bint'annos de Nule, fradile de Cubeddu chi tando fit minorenne. Una cundenna colada zai in duos grados de zudìtziu. Segundu su PM Vacca est istau Cubeddu a ochidere a Monni su manzanu de s'oto de maju duamiza e bìndichi in Orune, tres fusiladas chi ant fertu s'istudente chi fit isetande su postale pro andare a Nùgoro. A Stefano Masala l'ant mortu pro che li furare sa màchina pro arribbare a Orune a pustis li ghetare sa neche de sa morte de Monni. Pro sa pùblica acusa, an mortu a Monni ca Pinna cheriat vengare un'afrontu subiu in Cortes Apertas in Orune in Nadale de su duamiza e batòrdichi. Eris in Nùgoro an fatu s'addòbiu annuale de su Coordinamentu Regionale SGS Sardigna e de sa delegatzione FIGC LND de Nùgoro pro presentare sos regulamentos ufitziales e sas atividades in programma, intèndere dirigentes e tècnicos, analizare s'atividade agonìstica pensande a s'aviu de sos campionaos provinciales e de sos torneos de s'atividade de base, Prevìdiu sàpadu e dumìnica. A s'addòbiu ant picau parte su coordinadore regionale Mauro Marras, su delegau provinciale Luigi Secci, su collaboradore Andrea Boi e su dipendente federale Graziano Siotto, in prus a sos dirigentes e a sos tècnicos de sa sotziedade nugoresa. Est unu movimentu de importu mannu cussu gestiu e coordinau dae sa Delegatzione Provinciale FIGC de Nùgoro chi s'annu passau at bidu duas miza e setichentos tesseraus in sas categorias de su setore giovanile e iscolàsticu. Cust'annu sunu chentu otantasete sas iscuadras prontas a jocare in sos campos de sos comunes. In s'interi de s'addòbiu sos dirigentes de sa FIGC an ispricau sas lìnias sichias pro s'organizatzione de sos torneos, Sos rapresentantes de sas sotziedades an fatu dimandas, pediu ispiegatziones e crarimentos supra s'atividade isportiva. Erisero sa Giunta regionale in sètia istraordinària convocada dae su presidente Pigliaru at deliberau s'istadu de emergèntzia natzionale pro sos territòrios corfios dae su tempus malu de custas dies. Sa proposta batia in Giunta dae s'assessora a s'Ambiente Donatella Spano pertocat s'Iglesiente, su Campidanu, Flumendosa Flumineddu e cunsiderat sos dannos graves a sas infrastruturas e a sos fràvicos in comunes diferentes cussos interessaos dae s'allerta mèteo. In s'ìnteri de s'addòbiu est intervèniu su capu de su Dipartimentu de Protetzione Civile Natzionale Angelo Borrelli e an ascurtau sa relata de Sandra Tobia, diretora generale de sa Protetzione Civile, chin sa delìbera aprovada erisero si dat mandau pròpiu a sa Protetzione Civile Sardigna de amaniare una relata tècnica supra sa situatzioni pro l'imbiare a su Ministeru. Eris a borta 'e die sichinde sos sopralluogos in sos territòrios corfios su presidente Pigliaru chin sos assessores a s'ambiente Donatella Spano e a sos traballos pùblicos Edoardo Balzarini est andau a su Sarrabus Gerrei sunu dande cara mescamente a sos rivos chi an allagao campagnas e domos e a torrare a postu sos caminos chi como non si podene trabicare. Pigliaru e sos dos assessores an valutao, paris a sos amministradores locales, sas fainas de facher deretu pro ponnere in securesa sos locos interessaos dae s'alluvione. Passione verde-azzurra, s'istòria de s'iscuadra de càlciu nugoresa, la Nuorese su Nùgoro, contada a beru chin jocadores, chin puntègios, allenadores E totu pro mèdiu de una chirca funguda meda chin artìculos de giornale in sos archìvios e in sas bibliotecas de totu sa Sardigna, si podet nàrrere, Mario Nurchis, s'autore de su libru. Beh, una ricerca chi est istada fata in sete annos, in sete annos, sete annos e mesu, a bellu a bellu, prima in Nùgoro in sa biblioteca, poi in Casteddu, poi totu sos sos datos chi picabo, sas fotografias mi las apo dèpias totu pònnere a bellu a bellu a un'ala, poi mi las depo chircare sos annos, ratzionalizare totu, a sa fine insomma b'aiat unu materiale mannu, b'aiat un'istantzia prena de documentos, de fotografias eccetera, ma at cherfiu Tantu tempus solu a lu sistemare totu custu materiale e poi a comintzare dae sa prima pàgina, ite ponzo, ite non ponzo, istudiare totu s'iscaledda chi cheria pònnere, insoma est istadu unu travallu meda mannu, non solu a chircare ma fintzas a lu sistemare ecco. Chi però contat s'istòria non petzi de s'iscuadra de fùbalu ma fintzas de Nùgoro chin fatos e personàgios. Cras sàpadu sa presentatzione de su libru Pro chie benit a sa biblioteca, s'auditorium de sa biblioteca, fintzas una mustra chin una parte ma a beru minoreddedda de sas fotografias chi si podent acatare in su libru. Su mastru de judo Piero Manca, chi in sa carriera sua at balanzau titulos in sos tatami de totu su mundu, at a andare in Messicu a rapresentare Nùgoro e sos bator moros in su tatami de su campionau mondiale de judo dedicau a sas categorias master e at a chircare de binchere sa medaglia de oro comente at fatu in su duamiza e nobe in Germania. Custu manzanu s'atleta nugoresu at presentau in Munitzipiu s'ispeditzione sua a Cancun pro difendere sos colores italianos in sa categoria sessanta chilos. A sa dòbia n'at picau parte su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu, s'assessore a s'isport Rachele Piras, su presidente provinciale de su coni Sandro Floris, su presidente regionale de sa federatzione judo Gavino Piredda. Bi fin peri sos istudentes de s'ITC Chironi e de su Liceu Scientìficu Fermi indiritzu isportivu, acumpanzaos dae sos docentes ca sun sichinde unu progetu supra su judo fatu pròpriu dae su mastru Manca. Est istau duncas unu saludu e un'augùriu de bona sorte chi totu sa comunidade nugoresa e sa Federatzione regionale de judo at cherfiu fàghere a un'atleta e a unu tècnicu de primore chi in medas annos de atividade s'at balanzau su rispetu e s'istima de totus. In su Sarrabus sunu sichinde a chircare a Nicola Campitello, su pastore campanu de trintott'annos, chi mancat oramai dae prus de barantottoras, in sartu de Castiadas, unu territòriu jacarau in sas dies coladas dae s'alluvione chi at cajonau sa morte de una fèmina de Assèmini e fatu dannos mannos in su territòriu, in totu su territòriu de sa Sardigna meridionale, arbeschende a oje sas iscuadras de chirca chin pompieris, corpus forestale, protetzione civile, sucursu alpinu e fortzas de s'òrdine, ant torradu a cumintzare a chertorare su tretu dae Capu Ferrato a Costa Rei, sos òmines impinnados sunt prus de sessanta. In prus de sos canes pro sas chircas sunt impreende elicòteros e drones ca su territòriu, a pustis de s'alluvione, no est prus su matessi. S'ipòtesi est chi s'abba che l'apat trabentadu a Nicola Campitello, a innedda meda, Sas chircas an a sichire chin s'ispera de l'acatare in presse. In su Cussizu Comunale de Nùgoro no abbrandat sa cuntierra polìtica intre maggioràntzia e opositzione. In custas dies sa preda 'e benemminde est s'intrada in Cussizu de Maddalena Roich, sa prima de sos chi non sun istados eletos a su postu de Eleonora Angheleddu, nominada assessora a sas atividades produtivas. S'opositzione at botadu contra sa delìbera de surroga e duncas como in Cussizu maggioràntzia e opositzione an su matessi tantu de votos, doichi pro parte. In sas ùrtimas consiliaduras an semper dadu parre in favore a s'intrada de cussizeris novos in casu de surroga pro dimissiones o àteros incàrrigos, francu custa borta però, sinzale chi intre maggioràntzia e oppositzione sa chistione est male posta. Sa coalitzione chi apògiat su sìndicu at bisonzu de sa cussizera nova pro àere una maggioràntzia in cussizu e duncas pedit chi s'intrada siat automàtica. De parre contràriu s'oppositzione chi sighit a pedire sas dimissiones de su sìndicu ca no at sos nùmeros pro guvernare. E in sa chistione oje intervenit su cussizeri comunale de Uniti per Nuoro Pierluigi Saiu In custas dies iscrivet Saiu s'ispetàculu chi su sìndicu de Nùgoro e sa ex maggioràntzia sua ant dadu a bìere a sa tzitade est istadu umiliante. Imbetzes de picare atu chi s'esperièntzia amministrativa est arribbada a s'acabbu, ca no ant prus sos nùmeros pro andare a dae in antis, ant provadu a pinnicare sas règulas e sos diritos pro non lassare sa poltrona.